Is mise Cáit san Áit agus an áit atá i gceist faoi láthair ná an Áise Thoir Theas. Tá mé tar éis sé mhí a chaitheamh ar an mbóthar anois agus tá mé i mo naoú tír den turas na hOileáin Fhilipíneacha. Tar éis trí lá a chaitheamh ag maireachtáil ar bhád ag dul ó El Nido le mo chara Emma, thánamar anseo go Coron. Shroiseamar um tráthnóna agus chaitheamar an oíche ag cluiche cispheil, an spórt náisiúnta anseo. An chéad lá eile chuamar amach ag taiscéaladh an bhaile.

snorcalú agus ag campáil mar sin de bhí sé go haoibhinn ar fad agus má tá suim agat ins an turas sin seiceáil amach mo chainéal eile mo chainéal Bhéarla Kate in the Place agus beidh an t-aistear sin go léir ansin ach inniu táimíd i gCoron táimíd ag caitheamh dhá lá anseo is dócha trí oíche ach inniu yeah táimíd ag tógáil go mall é tá. Táimid just sa bhaile agus tá an bhaile ceart go leor, tá sé an-costasach. Tá an-chuid bialanna, caiféanna agus mar sin de ann agus tá sin go hálainn. Ach in ionad sin, bhíomar just ag rá gur b'fhearr linn El Nido, go raibh El Nido saghas níos fearr agus bhí trá ann agus níl aon trá anseo.

Tá sé te inniu leaids. Tá Emma. Yeah. Tá sé te.
Tá sé te inniu. Yeah, te te. Táimid anois i lár an tsamhraidh anseo. Mí Aibreán atá ann faoi láthair agus mí Aibreán an mí is teo anseo sna hoileánacha Filipíneacha so bí cúramach má tá tú ag teacht anseo. Just chun a bheith fhios agat go bhfuil sé tirim. Chomh tirim, féach ar seo, tá sé go léir dóite agus go bhfuil sé ana-the ar fad. Tá sé suimiúil chomh maith, rinneamar saghas siúlóid tríd an bhaile ansin agus tá roinnt acu chomh forbartha, tá bialanna agus caiféanna aoibhinn ann, tá siad galánta, costasach agus ag an taobh eile, tar éis cúpla príomhshráideanna, tá sé mar seo. Táimid saghas i lár an fásach anseo, tá sé chomh ait. Is dócha go mbeidh sé seo forbartha i cúpla bliain ach yeah níl sé saghas réidh go fóill ach is breá liom sin chomh maith mar níor maith liom é nuair atá sé ró-fhorbartha an dtuigeann tú ach yeah tá sé níl trá anseo sa bhaile sin trua ollmhór mar tá an trá is cóngaraí 20 nóiméad ar an gluaisteán ach níl an-chuid gluaisteán anseo, tá na trikes sin agus tógann sé 40 nóiméad ar na trikes agus tá sé costasach leaids nó is féidir leat gluaisrothar a chur ar cíos so b'fhéidir go ndéanfaimid é sin amárach ach chun an fhírinne a rá táimid cráite, tá Emma saghas breoite agus. Sea, yeah, just tógáil go bog. D'aimsíomar anois an radharc pointe iontach seo. Níl trá ann ach is féidir leat an cuan a fheiceáil agus an Oileán Coron é féin. Mar anois táimid actually ar Oileán Busuanga so má tá tú ag fanacht i Baile an Choróin tá tú actually ar oileán eile darb ainm Busuanga. So sin an scéal ach is féidir leat na sléibhte drámatúil de Coron é féin a fheiceáil anseo agus tá sé dochreidte. Bhíomar ann inné leis an turas sin ó El Nido agus tá an snorclú an píosa is fearr ar domhan i mo thuairimse a bhfaca mé i mo shaolsa ar aon nós. Anois táimid ag seiceáil amach an margadh poiblí atá anseo. N'fheadar cad atá taobh istigh ach tá sé clúdaithe, buíochas le Dia, so feicfimid anois. Ok, déan dearúd ar sin mar actually tá an rud go léir dúnta agus just tá déagóirí istigh just ag eh, I don't know, ag ligint a scíth nó rud éigin. So uh, yeah, níl aon margadh, brón orm lads, just yeah, coimeádfaimid ag siúl is dócha. Ú, agus ag taiscéaladh! Right lads, um tráthnóna táimid ag dul ar siúlóid mór go dtí barr an cnoic i gcomhair Luí na Gréine. Cad tá nua? Sin an príomhrud le déanamh anseo. Ach yeah, bhí sos beag againn agus táimid réidh. Woo, tá sé fós te though. 700 is a 20 céim uilig. Tá na radharcanna go haoibhinn cheana féin, féach ar seo! Seo é an barr, táimid nach mór leath slí ann. Woo-hoo, away linn!

Tá sé cosúil le Valentia ollmhór ar fad, Valentia ar steroids! Séard atá againn sa chúlra anseo, seo Mount Dalara agus féachann sé sin dochreidte ach tá sé an-chasta chun é sin a dhreapadh ach an cnoc nó an sliabh is dócha ina bhfuil muid anois ná Mount Talias. D'aimsíomar an áit foirfe chun féachaint ar luí na gréine anois ach nílimid inár n-aonar, tá sé gnóthach go leor. So tar anseo go luath, má tá tú anseo, Coron agus ba mhaith leat luí na gréine a fheiceáil ón sliabh, tá sé gnóthach.

D'fhanamar ar Mount Tapyas go dtí go raibh an ghrian imithe den lá agus ansin fuaireamar bia áitiúil. Seo é sisig, muiceoil mhionaithe le oinniún agus ae sicín, agus d'éistíomar le ceol beo álainn.
Bhí arís gach éinne inniubh faraor. Tá mé i m'aonar ag taiscéaladh anseo i gCoron toisc go bhfuil Emma ana bhreoite agus tá sí ag ligint a scíth inniubh in sa seomra. So bhíomar le chéile den chuid is mó den lá. Tá an lá nach mór thart actually, tá sé 4 a chlog anois. Ach yeah, bhí lá ana mall againn chun an fhírinne a rá. Thosaíomar le bricfeasta ag an óstán agus ansin ní raibh sí go maith so thánamar ar ais go dtí an seomra. Ansin chuamar amach i gcomhair caife agus bhí caife chomh gleoite ann, caife galánta a bhí ann. Ansin thánamar ar ais arís agus tar éis é sin bhí lón aoibhinn againn chomh maith, bia sláintiúil just chun í a bheith. beagáinín níos fearr. So tá mé just ag dul amach dom féin inniu ach chun an fhírinne a rá, tá an-chuid den bhaile feicthe agam cheana féin agus níl mórán suime agam ins an bhaile. Tá níos mó suime agam ina bheith ag taiscéaladh timpeall na hoileán ach an t-aon rud ná ní féidir liom é sin a dhéanamh toisc nach féidir liom Emma a fhágáil ansin agus tá sé ródhéanach ar aon nós, do you know, sin an rud. Is dóigh liom go bhfuil an t-oileán, Busuanga, é féin aoibhinn ar fad. Tá a fhios agam ón chnoc ina rabhamar inné go bhfuil an-chuid siúlóide ann. Tá sé ró-the ar aon nós, lads. Tá sé like tríocha sé céim. An-an-the. Ach eh, chomh gnóthach agus chomh glórmhar, tá brón orm, níl aon áit ciúin chun é seo a dhéanamh. Agus ba mhaith liom an saghas anord a thaispeáint díbh chomh maith. Tá na daoine anseo chomh cairdiúil chun an fhírinne a rá. Agus yeah, an an t-anord, tá sé a lot. Tá an-chuid ar siúl anseo. Is dóigh liom, má tá tú anseo, is féidir leat na turasanna a dhéanamh agus is fiú é sin go dtí na hoileáin eile, like island hopping a dhéanamh. Ach má tá tú just sa bhaile, níl trá anseo, níl ana-chuid linn snámha, níl aon áit chun saghas de de scíth a ligint anseo sa bhaile. Agus faraor, seo é ár lá deireanach anseo i Coron agus amárach táimid ag eitilt go Manila. Tá like leathlá le chéile againn anseo agus ina dhiaidh sin táimid ag fágáil, bhuel tá Emma ag fágáil. Beidh mise ag fanacht san áit ar feadh beagáinín níos mó ama, buíochas le Dia, chun níos mó a fheiceáil ach yeah beidh ár gcuid ama le chéile críochnaithe agus tá brón orm faoi sin mar yeah is dlúthchairde muid agus táimid i gcónaí ag taisteal le chéile agus mar sin tá sé cool. Beidh sé ait chun a bheith i m'aonar arís tar éis a bheith léi le haghaidh coicís go leith. Coicís go leith anseo sna hOileánacha Filipíneacha. Tá mé ar ais i gcóngaracht don mhargadh arís just chun féachaint ar luí na gréine deireanach anseo i Coron gach éinne agus tá brón orm nach bhfuil Emma in ann a bheith anseo inniu ach yeah just tá mé ag seasamh in aice leis an mbóthar, woo! Níl aon saghas radharc iontach anseo cosúil le inné. ach tá sé fíorálainn ar aon nós, an solas atá ar na sléibhte anseo ar Oileán Coron atá taobh thiar dom, dochreidte ar fad. Agus sin é i gcomhair Coron gach éinne, tá mé ag eitilt maidin amárach le Emma go dtí ár ceann scríbe deireanach anseo sna hOileánacha Filipíneacha, so go dtí é sin agus go dtí an chéad áit eile, slán libh.